D'éirigh le Port Láirge an taoide a chasadh an tseachtain seo caite nuair a fuaireadar an ceann is fearr ar Luimneach. Dá n-éireodh leo Uíbh Fháilí a chloí, bheadh a dtodhchaí i Roinn 1 féin nach mór deimhnithe acu. Ach é sin ráite bhí géarghá ag Uíbh Fháilí le bua, le seans éigin a thabhairt dóibh féin fanacht i Roinn 1. Mac Dara Mac Donncha agus Pat Fleury atá i mbun tráchtaireachta. Más rud é gur fhág an sliotar a láimh, ní raibh sé feiceálach. Faighte ar ais ag Billy Nolan, bhí Uíbh Fháilí ina gcodladh. Thug Billy ceann sciobtha. Is arís ón imirt agus anois tá a tríú cúilín scóráilte ag Billy, a chéad cheann ón imirt i sraith fiche fiche sé. Ceann atá ag dul trasna isteach i dtreo Patrick Curran. Patrick ag casadh thart, pas deas láimhe buailte isteach aige go dtí Jamie Barron. Tá trí chúilín scóráilte ag Jamie go dtí seo, an-mhaith sa dara leath, Jamie, pas deas íseal isteach. fada anseo go Brian Lynch ar ais ag Jamie arís comhimirt aistigh na deise Jamie ag giorrú greim Jamie á bualadh ard Jamie thar an trasnán Tar ar ais ag Mark Troy arís scaoileann sé ceann fada atá scór ón imirt ag teastáil ó Uíbh Fháilí chun beagáinín inspioráide a thabhairt dhóibh anseo thuas chun iad a ghearradh anseo an pas sin curtha siar don fhear lár páirce ba cheart go mbeadh ceann anseo agus an bhfuil tá go deimhin cúilín faighte ag Luke Watkins

Seans ansin ag Daniel Burke, Daniel á bualadh isteach i dtreo Screeney, tá sí faighte ag Adam Screeney, tá contúirt anseo dá ghabháil, é ann! Sábháilt an-sábháilte a bhí ann, nach sí, chuir sí thoradh trasna ann ar deireadh, ach bhí seans ar chúl, Pat. Yeah, bhí seans cúl ann ceart go leor, ní raibh ach rud amháin i gceann, i gcloigeann Screeney ach an cúl an babhta san. Sábháilt, sábháilt a bhí ann, ó Billy. Sábháilt, sábháilt, caithfear an chreidiúint a thabhairt do Billy, ceapaim. Yeah, an-sábháilt go deo. Déanta go maith ag Jamie Barron anois go dtí Michael Kiely. Michael Kiely á bualadh ard agus sin chéad scór Michael Kiely i sraith 20 26. Shane ag smaoineamh ar dhul siar ach tá Brian Duignan ag coinneáil súl air sin. Sin buailte go deas ag Shane. Anuas ar an gcliathán Stephen. Faighte ag Stephen. Míorúilt go bhfuil Stephen ag imirt ar go leor bealaí anseo. An méid gortaí atá aige, buailte ar aghaidh anseo go dtí Ruben Halloran. Ruben ag iarraidh pléascadh isteach sa lár, níl aon spás ansin. Agus an díshealbhú bainte, tá sí faighte ar ais ansin ag Calum Lyons, pas deas go dtí Stephen Bennett. Chéad iarracht Stephen Bennett agus sin an fáth go bhfuil Stephen Bennett chomh tábhachtach sin do Phort Láirge. Tá sí sin deas, níl sí sách fada ach tá sí deas, titeann sí agus tá sí faighte. Seo an seans ag Brian Duignan, Duignan ag gearradh, oh Billy Nolan arís! Don dara uair Billy Nolan. Ana-shábháil. Yeah, ba ea. Ana-shábháil ar fad ar fad ansin ó Billy. Ach díshealbhú amach d'fhéadfadh Aaron O'Neill an t-ionsaí ansin, faighte ar ais ag Port Láirge arís, Patrick Curran déanta go maith aige. Ciceáilte trasna anseo go dtí Calum Lyons, Calum Lyons an pas trasna go dtí Ruben Halloran, anois Ruben ag amharc isteach ar an gcúl, ag smaoineamh ar chúl, smaoineamh ar chúl, cúl ag Ruben Halloran! Bhuel sin deireadh le cúrsaí anseo ceapaim, cúl an-mhaith ansin ó Ruben Halloran, 1-9 scóráilte ag Ruben anois.

Gearr isteach. Osclaíonn Mark na guaillí, is scaoileann sé ceann mór ard anuas. Tá Seán Welch istigh ansin, os cionn. Tá sí. Tá sí. Seán Welch anois. Seán Welch ag casadh thart. Seán Welch ag bualadh. Yeah! Scór ag Seán Welch! An fear as Caisleán Cuanach. Sin é díreach. An fheadóg dheireanach séidte anseo ag Chris Mooney. Tá ceithre phointe sraithe anois ag Port Láirge. Job déanta go deo. Thóg sé tamall fada orthu i ndáiríre ach.